ka di kiraba muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam a n'a ya bon dongo ni a ka sahabaw ani mɔgɔ o mɔgɔ ye tugu taga sira kan ka taa sigi lakira lon na balimaw an b'a fo ni silamaya foli ye o la tɛmɛnin kɔfɛ balimaw an ka baro bɛ min kan bi o de ye fɛn dɔ bɛ bɔ mɔgɔ la cɛlamɔgɔ la ni an b'a fɔ a ma ko maniji maniji o ta bɔli sunkalo tere fɛ kiti juman de bɛ o la balimaw an b'ala deli k'an bɛn sawaba ma ala y'o kɛ fɛn min tɔgɔnin ko maniji ji la ji dama dama de bɛ bɔ adamaden na sutu cɛlamɔgɔ la ji fila bɛ yen olu tɛ sun tiɲɛ o ye ji ji min bɛ bɔ adamaden na tuma min na n'a nata lala kafoɲɔgɔnya kan ji dɔ bɛ bɔ n'a ye ji gbɛma ye n'a a namaya tɛ ka tɛmɛ o ji nin o t'i ka sun tiɲɛ walima ɲɛnɛji kɔfɛ ji namaya dɔ bɛ bɔ ɲɛnɛji dɔw kɔfɛ wagati dɔw la olu tɛ sun tiɲɛ n'u b'a fɔ ko mazi ni wadiyu an ya kuma tɛ o kan an ya kuma ye min kan o de ye maniji ye sɛkomi ji min bɛ kɛ den ye ji min ni ale ni musolamɔgɔ ta ɲagamina ɲɔgɔn na a bɛ kɛ den ye an kan bɛ o ji nin de ma an bɛ ala subahana taala deli k'an bɛn sawaba ma ala y'o kɛ balimaw o ji nin o a bɛ bɔ wagati jumɛn la a bɛ bɔ ko jumɛn ninnu de fɛ an bɛna o ko de fɔ a peremiye peremiye ye min ye cɛlamɔgɔ bɛ se ka ben a musolamɔgɔ a ya muso kan walima a furumuso kan sunkalo tere fɛ dɔn n'o benna o kan ka kafoɲɔgɔnya kɛ sunkalo tere fɛ kiti juman b'o la lɔnnila bɛɛ ladɛnnin bɛnn'o ma k'a fɔ ko o tigi ka sun tiɲɛna n'a sɔrɔla muso nin yɛrɛ fana ni a diyala muso nin ye a ma kɛ benkanni ye dɛ cɛ ma muso nin masiran cɛ ma ben muso nin kan a ma muru yira a la a ma marifa su a la muso nin yɛrɛ a diyala muso nin ye a fila bɛɛ ladɛnnin ka sun bɛ tiɲɛ a bɛ taa sun tere kelen a bɛna taa o juru sara sunkalo kɔfɛ o juru bɛ sara ka ban kɔ tuguni ka mun kɛ a bɛ jɔn dɔ kan hɔrɔnya ka jɔn ɲini silama silama min bɛ mɔgɔw bolo jɔnya na ka taa o silama nin kan hɔrɔnya ka kɛ hɔrɔn ye ka bila a tɛ kɛ baaraden y'i bolo ni jɔn ma sɔrɔ walima wari ma sɔrɔ se ma k'a ye ka jɔn kan hɔrɔnya a bɛ mun kɛ sisan an bɛ an bɛ an bɛ bɔ o posɔn na an bɛ bɔ o leta na an bɛ na leta filanya na paseke an ma jɔn nin sɔrɔ walima an fanga ma se dɔn an bɛ na leta filanya na o ye ka kalo fila sun ka tugu ɲɔgɔn na hali n'i ka tere kelen bila tere bi saba de bɛ tere bi saba saba fila kɛla tere bi wɔɔrɔ ye tere bi wɔɔrɔ nin hali n'i ka bi loolu ni kɔnɔntɔn don ka taa a bi wɔɔrɔnya to yen n'i ka bi loolu ni kɔnɔntɔn don ka taa bi wɔɔrɔnya to yen i ka min min don o bɛɛ ladɛnnin bɛ tiɲɛ dɔn ni mɔgɔ min ye bana b'a la fanga t'a la a tɛ se ka tere bi wɔɔrɔ bɛɛ don an bɛ bɔ nin leta nin na sisan an bɛ na leta laban na o de ye ka misikina bi wɔɔrɔ ladomini mɛ an t'a daminɛ o ma fɔlɔ dɛ an bɛ dɛsɛ ninnu bɛɛ la le fɔlɔ sabu lɔnnilaw bi itifak ala anaha ala tartib a bɛ kɛ ka tugutugu i ɲɔgɔn na le a tɛ swazi a cɛ ma dɔnku o ye mɔgɔ ye min binna muso kan sunkalo tere fɛ a kɛla muso nin yɛrɛ diyananko ye o fila bɛɛ bɛ nin kafara bɔ nin kɛ n'a dun kɛla bin kɛla muso le ma muso b'a ya sun juru le sara ten a tɛ kafara bɔli kɛ o ye maniji ta bɔli ɲɛ dɔ ye balimaw an bɛna maniji bɔ ɲɛ gbɛrɛw la mɔgɔ min n'a ye toron kɛ ni a muso ye ka bisi di a muso ma ka muso yɔrɔw la digidigi sunkalo tere fɛ i tola o la jusqu'à maniji bɔla i la ni maniji ma bɔ i la baasi tɛ a la i ka sun ka ɲi walima ji dɔ bɛ yen min bɛ bɔ n ka min fɔ sisan i bɛ to miiri la waati dɔ la ji dɔ bɛ bɔ i la o ji nin ni maniji tɛ olu la i ya sun tɛ tigɛ nka i tola a la jusqu'à ji min bɛ kɛ den ye nin n'a bɛ fɔ a ma ko maniji o le bɔla i la i ni muso ka ɲɔgɔnna toron kɔnɔna na lɔnnila bɛɛ bɛn bɛ o yɔrɔ ma sisan k'i to o musola toron nin na dɛ ko i ka sun bɛ tigɛ o bolo lɔnnilaw bɛnna a ma k'a fɔ ko i ka sun bɛ tigɛ o bɛɛ bɛnna o ma dɔnku sunkalo kɔfɛ a bɛ taa ka taa a ka sun nin juru sara nka lɔnnilaw ye ɲɔgɔn taran yɔrɔ jumɛn la sisan ese kafara bɔli b'a la ubiyɛn kafara bɔli t'a la imamu malikiya ale kelenpe tagala sira gbɛrɛ kan ka ta sira kan ka t'a yira k'a fɔ i bɛ sun nin juru sara i bɛ ban kɔ tuguni ka kafara bɔli kɛ sabu i ye ko min kɛ i tun kan k'i cɛ bɔ ka bɔ o la sufɛ i bɛ dan o ma mɛ terefɛ yɔrɔ i b'o to yen Mɛ lɔnla tɔ saba tagala a kan k'a fɔ kafara bɔli t'a la mɛ i ka sun nin i b'a a juru sara an bɛ ala deli ka an bɛɛ sababa ma ala y'o kɛ lɔnla gbɛrɛw bɛ kumana ka a kun kɛ hadisiw ye ko hadisi dɔw bɛ yen ni kila tun bɛ nin kɛ sahabaw dɔw yɛrɛ fana ni ka kɛ nka o kumakan nin an tɛ baara a la an bɛ kuma jama ka kumakan na k'a fɔ n'i ye toron kɛ ni muso ye o bolo ma fɔ maniji tagala bɔ yan ni maniji ma bɔ i la baasi t'a la mɛ ni maniji bɔla i la i ka sun bɛ tigɛ o ye lɔnla jama taga kan ye an bɛ taa o kan ihtiyatan aw saddan anil bab an bɛ bonda datugu mɔgɔw ɲɛ an b'a yira k'a fɔ i bɛ muso to yen i bɛ cɛ bɔ a la sunkalo tere fɛ n'ile k'a lɔn k'a fɔ toronkɛw bɛna to la i bɛna maniji bɛna bɔ dɔnku an b'a ala deli ka faamuyali di an ma ala y'o kɛ nka maniji bɛ bɔ mɔgɔ la ɲɛ gbɛrɛ ma sugu tuguni o ɲɛ dɔ ye mun ye o le ye mɔgɔ min a bɛ to ka miiri ka miiri kafoɲɔgɔnya ma a bɛ to ka miiri kafoɲɔgɔnya ma miiri kundaga jan ye kafoɲɔgɔnya ma a bɛ to a la fɔ fɛn bɛ eh, fɛn bɛ bɔ a la dɔnku maniji bɛ bɔ a la dɔnku nin yɔrɔ nin na malikiya fana tagala a kelenpe tagala a ka sira kan nin yɔrɔ nin na mɔgɔ min bɛ sigi ka miiri kafoɲɔgɔnya ma furu furu fɔ maniji bɛ bɔ a yɛrɛ la o mɔgɔ min bɛ miiri o bolo ma malikiya tagala ko i ka sun bɛ tiɲɛ i bɛ ban kɔ tuguni ka sun ni juru sara ka ban ka kafara bɔli kɛ o ye malikiya ta taga sira ye nka lɔnla jama tagala k'a fɔ k'o tigi ta sun tɛ tiɲɛ madamu a ma ko wɛrɛ si kɛ fɔ a miirila le tɛ kafoɲɔgɔnya ma o de kosɔn a maniji bɔra donc ko o ka sun tɛ tiɲɛ o ye lɔnla jama ta taga kan ye donc an b'a fɔ n balimaw ni an k'an yɛrɛ cɛbɔ ka bɔ miiri kuntaga janba sugu la min bɛna se ka maniji la wuli i fari la min bɛna se ka diya la wuli fari la furu fɔ ka se maniji ta bɔli ma an b'an yɛrɛ cɛbɔ ka bɔ o miiri kuntaga jan ma an bɛ ala deli ka an bɛɛ sababa ma ala y'o kɛ

lɔnnaba naani ni fila tagala côté kelen fila tagala côté kelen imam maliki ani ta tagasira ye baara la an ka jamana na ka caya olu mɔgɔ fila u tagala min kan ele cɛlamɔgɔ min bɛna miiri i ɲɛ la don i ɲɛ don o ko suguyaw la furu furu fo ka na se i ya maniji bɔli ma a kɛra i k'i ɲɛ don i muso de la o walima i k'i ɲɛ don mɔgɔ wɛrɛ muso de la o furu f'i nata wulila furu fo i ya maniji tagala bɔ ji dɔ nin bɛ bɔ ni min maniji tɛ o ko tɛ n kan bɛ maniji yɛrɛ de ma min bɛ kɛ den ye i tol'o miirili la safurula i tol'o filɛli la furu fɔ maniji tagala bɔ i la donc o yɔrɔ la mazabu fila in tagala k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ ka sun bɛ tigɛ a bɛ ban ka kafara bɔli kɛ nka mazabu tɔ fila ko ko a tigi ka sun bɛ tiɲɛ mɛ kafara bɔli tɛ a ma mɔgɔ min tola miirili la sanfɛ filɛli la ka filɛli kɔntiniye musow gurumakuru filɛ kɔntiniye jusqu'à fɔ ka na maniji bɔ lɔnlaw bɛɛ bɛnn'a ma k'a fɔ a tigi ka sun bɛ tiɲɛ nka kafara bɔli yɔrɔ la sisan lɔnla fila tagala k'a fɔ ko a bɛ sun ni juru sara a bɛ kafara bɔli kɛ nka fila tagala ko kafara bɔli tɛ a ma mɛ a bɛ sun ni juru sara ni min o ye shafiya ni hanafiya ka kumakan ye nka maniji bɛ bɔ kun wɛrɛ la kɔ tuguni o ye mun ye o de ye mɔgɔ min bɛ a yɛrɛ la toron kɛ cɛlamɔgɔ walima tuma dɔ musolamɔgɔ cɛlamɔgɔ b'a yɛrɛ la toron kɛ furu fɔ maniji bɛ taa bɔ a la lɔnna nin bɛɛ ladɛnin fana ni bɛnna kumakan kelen ma o bɛɛ bɛnna kumakan kelen ma nin yɔrɔ in na k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ ka sun bɛ tigɛ ele min ye toron kɛ i yɛrɛ la jusqu'à fɔ maniji tagala bɔ i ka sun bɛ tigɛ nin kosɔn o bɛɛ bɛnnen o ma o fana ni bɛnnen a ma kɔ tuguni ni mɔgɔ min ye o kɛ i bɛ sun ni juru sara i bɛ ban ka kafara bɔli kɛ nka i yɛrɛ bɛ tubi fana ni ka taa ala ma o ye lɔnnaw kumakan ye maniji ta bɔli ɲɛw la nka n'a tagala sɔrɔ ko maniji bɔra k'i to sunɔgɔ la kibaru bolo ma i wulila ka na sɔrɔ i ka fani ɲiginin de lɔnna bɛɛ bɛnnen a ma i ka sun nin ma tiɲɛ sunjuru sara t'i ma kafara bɔli t'i ma sabu o ma kɛ i yɛrɛ sago ye nka an yɛrɛ fana ni ye mafilɛli min fɔ nin ye mɔgɔ min ni a y'a ɲɛ don siɲɛ kelen ka bɔ yen o de kɛra sababuya ye ka maniji bɔ ale la a ma kɛ filɛri la kuntaga janya ye lɔnnilaw bɛn'a ma k'a fɔ ko foyi tɛ o tigi ma hali ni maniji bɔra i bɛ jɛnɛba ko i ya sun ka ɲi i ya sun bɛ continuer i tɛ juru sara kɛ an b'ala deli ka an bɛɛ sababa ma ala y'o kɛ an b'ala deli ka faamuyali d'an ma ala y'o kɛ kumakan wɛrɛw bɛ yen lɔnnilaw bolo minnu b'a yira k'a fɔ ko hadisiw bɛ yen kila tun bɛ a ka musow la toron fɔ maniji bɛ bɔ walima sahaba dɔw k'a kɛ nka min ka fisa o de ye an y'an yɛrɛ cɛbɔ ka bɔ a la o de kosɔn lɔnnila jama fana tagala kan an bɛ o kɛ an bɛ kuma an bɛ baara kɛ olu kumakan na ihtiyatan ka an yɛrɛ dan dan an kana an yɛrɛ dan sago